o ye kelen ye wa mu'tadatun ani laadatigi muso min bɛ yen a delilen don laada yeli la dɔw yɛrɛ b'a bolo a la ka ban wa hamilun ani muso garisɛgɛtigi o ka haida ye fana o mana muso ye nin saba ye

o tuma joli bɛ se ka bɔ fo ka taa se tile tan duuru ma walil mu'tadati nka laadatigi aadatu ha o ka laada y'a ka laada dɔrɔn de muso min bɛ yen n'a deli b'a la tile duuru o tile duuru ale ka hayida joli bɛ jɔ wali tile wɔɔrɔ o tile wɔɔrɔ ale ka hayida joli bɛ jɔ o tuma na tile duuru ye o de ka laada ye walima tile wɔɔrɔ ye o muso in de ka laada ye fa in tamada biha damu nk'ale joli de mɛnna nin sen ale deli b'a la de tile duuru o tile duuru ale ka joli bɛ jɔ nka sen nin na joli ma sɔn ka jɔ tile duuru in na dɔ farala a kan zadat a bɛ jidili kɛ salasata ayamin a bɛ tile saba fara a kan k'o k'a ka laada jate muso min bɛ yen tile duuru o tile duuru ale ka laada joli bɛ jɔ ni sen in na tile duurunan a ma sɔn ka jɔ o ma a b'a kɛ cogo di a bɛ tile saba fara a kan o bɛ bɛn tile seegin ma a b'o k'a ka laada ye sen wɛrɛ ni laada joli nana a ma n'a ma sɔn ka jɔ tile seegin in na a bɛ tile saba fara a kan o bɛ kɛ a ka laada ye a b'o fara a boloda la n'a ma sɔn ka jɔ tile saba faralen tile seegin kan o ye tile tan ni kelen ye a bɛna tile saba wɛrɛ fara a kan o bɛ bɛn tile tan ni naani ma n'a ma sɔn ka jɔ la sen wɛrɛ ni joli nana a ma ale bɛ tile kelen pewu de fara a kan ka dafa tile tan duuru la a b'o o jate k'o k'a ka laada ye ni joli ma sɔn ka jɔ o la sa yalima ale ka laada bɛ kɛ tile tan duuru dɔrɔn de ye sariya tɛ sira d'i ma bilen k'i bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan bari laada joli tɛ tɛmɛ tile tan duuru kan joli wɛrɛ min mana na tile tan duuru kɔfɛ a bɛ ɲɛɲini o na furakɛlikɛlaw fɛ yen o ye bana ye ma lam tujawiz khamsata ashara yawman an y'o jate de fɔ sisan i bɛ tile saba saba fara a kan maadama n'i ka tile saba saba farankan ye n'a ma jidi tile tan duuru sanfɛ o ma tile tan duuru kɔfɛ o tuma na o bɛ jate bana joli de ye walil hamili nka muso garisigɛtɔ ye dun muso garisigɛtɔ ba'da salasati ashhurin a ka garisigɛ tɛmɛnen kalo saba kan muso min bɛ yen ni a kɔnɔma don kɔnɔ tɛmɛna kalo saba kan ni laadajoli k'a bɛ na a ma hamsata ashara yawman tile tan duuru de ye a ka laada ye tile tan duuru a b'o de jate a ka laada ye an kumana k'a fɔ muso garisigɛtɔ a bɛ laada ye wala a tɛ laada ye fɔɲɔgɔnya b'o la a mana na kalo saba kɔfɛ ni laada joli ko a bɛ na ma ko a ka laada in bɛ kɛ tile tan duuru ye wa nahawaha walima tile mugan walima tile mugan Wa ba'da sittati ashhurin o tuma na ni muso kɔnɔ tɛmɛna kalo wɔɔrɔ kan ni laadajoli k'a bɛ na muso ma ishiruna yawman a bɛ tile mugan de jate k'o k'a ka laada ye tile mugan wa nahawaha walima o n'a ɲɔgɔnnaw tile mugan ni duuru walima tile bi saba o ma ni joli tɛmɛna o kan kalo kɔnɔ kalo saba kɔfɛ ni joli tɛmɛna tile tan duuru kan a bɛ tile duuru fara a kan n'a ma jɔ o la a b'a furakɛ bana don kɔnɔ tɛmɛnen kalo wɔɔrɔ kan ni joli nana a ma tile mugan wala tile mugan duuru wala tile bi saba o kɔfɛ ni joli nana a ma a b'a furakɛ bana don wala yahillu lil haidi salatun a tɛ daga muso haidatɔ a ka seli bari a ka seli yɛrɛ ye haramu ye i bɛ nin ye muso caman na u mana taa u ka jamajɛrɛ yɔrɔw la n'a y'a sɔrɔ a ti seli mɔgɔ tɔw bɛ seliji ta ka seli n'olu ka sani ale yɛrɛ bɛna maloya ka seliji ta ka seli a ye haramu kɛ ma ti bɛn muso hayidatɔ k'a fɔ k'a bɛ seli wala sawmun a ti daga muso hayidatɔ ka sun nka a ma fɔ a ti suguri dun a ma fɔ a ti sunakari dun a fɔra a tɛ sun de a ma fɔ a tɛ suguri fana tobi a ma fɔ a tɛ sunagari tobi a bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛ se ka t'i sigi musow fɛ suguri dunyɔrɔ la a b'a dun a bɛ se ka t'i sigi musow fɛ sunagari dunyɔrɔ la a b'a dun nka a tɛ sun de wala tawafun a tɛ daga muso hayidatɔ a ka alikaba munumunu hali ni heje waati don ni laada nana a ma alikaba munumunu kuma fɛ ale la a b'a to fo laada in de ka tigɛ wala masu mushafin a tɛ daga muso haidatɔ a ka maga kuranɛ la a tɛ daga muso haidatɔ ye a ka maga kuranɛ na nka muso muso minnu bɛ yen ni kalandenw don n'u bɛ kuranɛ kalan u bɛ k'a durusi n'ale dun ka laada ye tile tan ɲɔgɔnna ye walima tile wolonwula ɲɔgɔnna a siranna n'a ma maga a ka wala la k'a lajɛ wala a ma kuranɛ ta k'a lajɛ k'a kalan a bɛna ɲinɛ a ka durusi kɔ sariya ye nɔgɔya kɛ o kalanden musow ye u ka maga kuranɛ na wala u ka maga wala la k'u ka wala kalan sariya ye nɔgɔya kɛ olu ye kalanden muso minnu bɛ yen n'u bɛ madrasa la wala u bɛ bulonkɔnɔ kalanw na u bɛ durusi de la wala o n'a ɲɔgɔnnaw ni laada nana a ma ale dun ka laada fura ka jan n'a k'a b'o bɛɛ bila a tɛna ka wala ta k'a lajɛ a tɛna maga kuranɛ na a ye fɛn yɛrɛ a ye minnu durusi ka tɛmɛ olu bɛna bɔ sariya ko a ka a ka kuranɛ ta k'a ka kalan kɛ a k'a ka wala ta k'a ka kalan kɛ foyi tɛ a la

duna salati k'a sɔrɔ a ma kɛ ni seli a tɛ seli minnu kɔni tɛmɛna a kan a tɛ olu juru sara k'a sɔrɔ a bɛ hayida la wa qira'atuha muso hayidatɔ ka kuranɛ kalanni jaizatun a dagalen don o tuma na an ko a tɛ maga kuranɛ na ɛɛ kuranɛ magali ani kuranɛ kalanni o kiti tɛ kelen mɔgɔ o mɔgɔ i man sani a man kan i ka maga kuranɛ na nka k'a fɔ i man sani o tɛ kuranɛ kalanni bali ye nka an ko muso hayidatɔ kana maga kuranɛ na o fɔra nka muso hayidatɔ min ni kalanden don n'a b'a ka wala de lajɛ wala a bɛ maga kuranɛ na a siranna n'a nana tile hakɛ nin bɛɛ bila a tɛ maga wala la a tɛ maga kuranɛ na a ye mun durusi o bɛna ɲinɛ a bɛna ɲinɛ o kɔ sariya y'a daga o kalanden muso de o ka maga kuranɛ na o ma kalanden muso don sa o kalanden muso tɛ sa o muso hayidatɔ kuranɛ dɔw de durusilen b'a kunkolo la a k'o fɔ a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ hayida b'a la o bi bɛn foyi tɛ o la

u bɛ se ka tulonkɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni tulonkɛɲɔgɔnya in ma dan tɛmɛ wala ma bayna surratiha a tɛ daga muso ye a tɛ daga cɛ ye muso hayidatɔ fɛn min bɛ a bara cɛ wa rukbatayha wa rukbatayha a n'a kumarikuru fila ni ɲɔgɔn cɛ a man kan cɛ ka tulonkɛ ka se o yɔrɔw ma tulonkɛ bɛ se ka kɛ ni muso sanfɛlaw ye k'a to laada la a ni cɛ bɛ da dilan kelen kan u bɛ si dilan kelen kan u bɛ tulonkɛɲɔgɔnyaw kɛ nka tulonkɛɲɔgɔnya minnu bɛ tɛmɛ muso bara ni kunberekuru cɛ cɛ k'i janto o la ni muso bɛ laada la a ka o yɔrɔ to yen hata takitasila a ye nin bɛɛ fɔ a tɛ daga cɛ ye a ka se muso ma fiyewu fo a ka ko k'a fɔ ko hayidajoli tigɛra o b'a daga cɛ ye ayi hayidajoli mana tigɛ muso bɛ taa i ko fɔlɔ de o tuma na ni cɛ b'a fɛ ka sunan ni farida tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɔrɔ ka o latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ mɛ k'a fɔ ko joli tigɛra ten dɔrɔn a ma ko fɔlɔ o tɛ se k'a daga cɛ ye fo a ka taa ko